Saluti a totus, amigos e amigas de Rts Sas Novas, bene agataus a custu atobiu nou de sa rubrica chi arrexonat apitzus de is eventus culturalis de sa Sardigna. Comente cida passada, oi puru torraus in sa Biblioteca Provinciali Emilio Lussu in Monteclaro po sighiri is arrexonus de s'atobiu, energia, arrexonus intre svilupu arrespetosu de cultura e natura, si seus si seus lassaus cida passada cun is arrexonus de is archeologus Gianfranca Salis e Alessandru Usai de sa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio de sa Citadi Metropolitana de Casteddu e is Provinzias de Aristanis e Sud Sardigna, ca fiant arrexonende apuntu a pitzus de s'energia me in situs preistòricus e protostòricus. E intzandus oi sigheus sa segunda parti de custu de custu atòbiu chi s'est fatu su binticuatru de su mese de cabudanni me in sa biblioteca Emilio Lussu, Impare a issu a issus nc'est su filòlogu archivista Luca Sarriu chi sighit custus arrexonus. Intzandus deu si lassu in cumpangia de custa segunda parti de custu de custu atobiu, s'arregodu ca si torraus a intendi cida chi 'enit cun u'antru bellu atobiu de s'eventu Energia. Gràtzias e bonu merì a totus. Su sardu meu no est perfetu ma pro totu est bona paga. No, deo fia pro intzendai a una pregunta a pitzus de sa prima cosa chi azis nau, su sa connoscenza de sos sardos pro su, per i siti archeologici, deo Cheria nare, cheria pregontare a bois chi setzis iscientziados, studiosos e lavorate con la storia, cantu su fatu, sa chestione che s'istoria nostra, cussa sarda, noi non la non inse cioè non ci viene insegnata a scuola

A mi me sicuramente prima custu fit veru veru veru al cento per cento, como invece magari apo bidu comunque fingias sas mastras per esempiu unu trabagliu de inserire s'istoria sarda in s'iscola lu sun aende e sos piccinnos medas bortas Benint fintzas batidos in giru in sas benint batidos pròpiu a sos sitos, a sos museos, e poi sunt sos picinnos meda de bortas chi torran chin sos genitores. Custu est beru chi custu est afidadu un pagu a sa, ite si narat, a sa libera scelta de sas mastras chi da unu puntu est giustu, da un'ateru, si andamus a cumpidare da un'ateru puntu di vista, nasa S'iscola est fondamentale pro s'educatzione a gai est est estesa, cioè tue podes àere cunvegnos e conferèntzias, ma mai comente s'iscola chi est unu mamentu pro totus de crèschida, quindi seguramente potentziare s'istòria sarda, s'istòria locale in s'iscola custu est importantissimu. Inseria fintzas a s'internu de de un'istòria prus àmpia, gai comunque effetivamente no est chi poi tue depas istudiare solu su su chi tenes inoghe, est importante antzis a che resessire a raportare su chi est sucessu in Sardigna chin su restu de su mundu in sos vàrios momentos e custu ti dat fintzas su sensu de comente in realtà tue ch'isti inseriu in intro, in intro de, de unu mundu e no isti isolau, ma isti propriu, mi benit, in custu mi benit in mente sa paràgula italiana, interconnesso, agai, in sardu non ndi 'o, non bi la dio riuscire a narrere in custa, però effettivamente isti collegau totu, no est Quindi siguramente b'at galu meda de àere in su tempus segundu me semus migliorados meda e custu eo pesso chi bi siat istadu un'impegnu. Si podet àere galu meda de prus, però segundu me in su tempus s'est andende a tènnere maggiore, cioè a essere semper prus siguros chi Custu est unu valore agiuntu a s'iscola e non no est a che li tirare tempus a sos programmas ma imbeces est a los aer prus ricos, unu pagu comente est sucessu fintzas in su sardu, in sa limba, est diventau meda prus, e sa matessi cosa est sucedende fintzas in s'istória e certu si podet aer de prus, su custu semus totus d'acordu. Allora, sigumenti cussu est su traballu miu de fai didatica Su problema est ca funt sempri progetus, cioè non nc'est una con ma oi puru po nai, no, seus chistionendi in sardu ma est una cosa sa nai episodica e coragiosa puru e coragiosa seus balenteddus su problema est cussu ca Nè sa lìngua nè sa stòria funt curricularis e sa lìngua non est veicolare, ca est cussa sa cosa importanti. Deu potzu fintzas imparai totu de sa rivolutzioni russa, ma mancu unu mesi po mesi, po mesi, dì po dì, però ddu 'ollu imparai in sardu, non ddu potzu fai E su problema est ca non nci funt is istitutzionis titoladas po nai, tui ses bellu a chistionai in sardu e tui no. Però custa est una cosa, mi la sento de narrer, cioè sa limba segundu mei est una cosa un pagu diversa dae dae s'archeologia e dae s'istoria, proite? Agai sa limba innanzitutto prus de istudiare depet esser

Quindi sa limba veramente podimus fàcher carchi cosa, nois cada unu de nois allegande sardu fintzas a sos picineddos minores, medas bortas sos picineddos minores bi sun su babbu e sa mama chi allegant in sardu e sos genitores e sa e a su picineddu l'allegant in italianu chi est e medas bortas magari fintzas in un'italianu chi no est pròpriu un'italianu standard. Ah, ca est normale, no, in domu tua tue tenes un'italianu, unu paicere normale, est una cosa est una cosa normale, però ite ti sucedit, chi su picineddu comente prima limba, comente limba sua, non tenet prus su sardu e su picineddu tue lu podes imparare in iscola, ma no at a esser sa matessi cosa Petzi si cada unu imparat sa limba sua, poi sun totu sardos diversos, certu, est beru, però ego benzo da una zona ue s'allegat in totue in sardu, agai ego ego so de Oliana, Orgòsolo allegat in sardu, Orani, Gavoi, allegant totu in sardu, e non tenemus nisciunu nisciuna dificoltade, antzis medas bortas finzas in su trabagliu iau cando andas in sas campagnas finzas de ateras zonas de sa Sardigna ue b'agatas personas anzianas Chi magari allegant galu in sardu. Su fatu de los cumprèndere e a bortas de lis rispònnere finas in su sardu est somente e creat un'ispècie de ti ti ti fachet intrare deretu in relatzione cun custa cun custa gente e ti fachet intrare in su mundu issoro. Quindi in realtà su sardu galu nois s'allegat, su chi semus fachende purtroppo est chi semus crea semus Segande sos picinneddos dae custa possibilidade, pessande de lis fàcher unu piaghere allegande lis sardu. Imbeces semus dae che su picinneddu ti podet allegare totu sas limbas de su mundu. Podet allegare su sardu, s'italianu, s'inglese, francese, spagnolu. Cando ses minoreddu che l'imparas e che lu collis deretu, cressende diventat prus dificili imbeces. Potzu arrespundi deu puru? Sa scola non podit fai totu, is professoris non funt preparaus medas bortas, deu apu connotu professoris chi teniant grandu problemas Depemu fai deu su power point de archeologia prenuragica e nuragica, poita no si no ddu scidiant fai. No funt preparaus medas de professoris, aterus funt. E duncas teneus liburus, teneus ateras ocasionis po po imparai a foras a foras de s'iscola

In su sensu chi est a beru, prima de totu si devet arrejonare in sa pròpria domo e chi sos genitores, prima de totu, benzo, eo benzo dai Garteddi, quindi innedda dae inoche semus bighinos de sa signora e devo narrer chi in totu sa zona nostra, quindi Baronia, Arta e Bassa, totu ca andau Ozzastra e così via, b'est galu su s'usanza, po fortuna, de sas famìlias nostras de arrejonare in sardu. Cioè, jeo chin frates meos, galu ch'est galu, po mei est una gioja cando los intendo, magari chi sos izos arrejonan issos puru in italianu, però continuan a arrejonare fintzas in sardu, cioè in italianu e in sardu, a sos fizos issoro. Oltretutto tenzo tantos cumpanzos chi sono insegnantes, peri insegnantes de s'universidade, E in domo issoro arrejonan fintzas in sardu chin sos izos. Apo vistu chi sono diventatos diversos cumpanzos meos e sos izos sun diventatos docentes universitarios. In domo issoro arrejonan in sardu, peri chin sos genitores, oltre che in italianu naturalmente. Quindi segundu mei sa base est a continuare a arrejonaremus in sardu cando potimus. Cando podimus, oviamente nois connoschere bene fintzas italianu, e potende fintzas inglesu e così via, ma non incomintzat dae custu sa difusione, dae arrejonare prus tra de nois, chi apu dificoltà inoche ca imbetzes non b'est, est vistu male quasi unu chi arrejonat in sardu cumenti a narrer, ma chi grezu, cioè. Ma innoi in Casteddu? Non solu in Casteddu, fintzas a parte sud, in Sassari, poita est vistu in faculdadi chi arrejonant

No, fortzis no dd'apu intendiu, m'ant nau ca dd'eus acennau, poita torraus sempri a sa matessi chistioni, chi no chi no b'est s'istandard no no si podit pretendere de de lu imparare in s'iscola

Atos, A mei puru m'ant nau chi unu gabonnu legia totu fea est dare in sardu, ma. Lele, Non non arrespundu deu, però bolemu nai una cosa, est berus ca non seus linguistas, però seus intelletualis e depeus pigai una positzioni in is cosas Sinuncas chi seus studiosus, scientziaus ma non donaus unu contributu, unu profetu a su chi sutzedit in sa sociedadi, cioè abarraus in is nostus librus eccetera. E duncas deu creu ca una positzioni dda depeus tenni, mancai non siaus linguistas. Deu dda tengu, però, emu a preguntai a Gianfranca de si chistionai de sa sua. Deu mi au semper no est no, certu chi serbit unu istandard serbit, ma sopratotu si si l'aerimus a trattare comente limba in sos comunes, sas amministratziones Fintzas una limba, in sa limba iscrita, eum, a comente est sucessu pro s'italianu, no est s'italianu an apiau, cioè cada unu iscriiat fintzas in su s'italianu suo, ca un'italianu solu no esistit. Poi sa gente iscriende, a ie iscriiat in ro in romanescu, a ie iscriiat in milanese, a ie iscriiat in fiorentinu, pianu pianu poi sa leteratura ite b'at sucessu? Is est stata una formula istandard, però custa formula no est chi l'an imposta Comente si podet nàrrere, at nau, o o allegas goi o no allegas. No, an, an, s'est andau a dae innanti si magari imparende su su sa limba diciamu de de sos iscritores in iscola e poi pianu pianu sa gente at initziau a allegare siat sa limba s'italiano cussu chi si narat italiano letterario siat s'italiano poi regionale, cada unu, no est chi unu napoletanu in domo sua non o si si neidat Alleghet comente allegat su toscanu, allegat in modu diversu. Cussu quindi, quindi est beru chi nisciunu negat chi pessu is duus. Mi benit sempiri in mente, apuntu bennendi finzas dae sos istudios de su liceo classico, sa Grecia. Sa Grecia cada unu teniat su dialetu suo e no fit comente s'italianu e medas bortas est dificile veramente, fin allegas completamente diversas. Epuru, cioè, cada unu iscriiat si confrontabat e a sa 'ina atas una formula. Quindi nois eliamus istandard o non cheliamus istandard, sa solutzione est semper a lu tratare, a lu a lu utilizare, a imoi nois non nos eo apu imparau su sardu dae minoredda, però medas bortas finzas apuntu aendi studiau finzas semper in italianu sa parte archeologica no est chi ti bengiat facilissimu medas bortas a tratare sos tèrmines giustos pro descrìvere sos nuraghes o sos o sa parte pròpiu archeològica archeològica, però mi sforzo, agai tratende·lu poi mi benit semper prus sèmplice e quindi poi pianu pianu magari chi sas allegas si benint dae s'italianu e las e las e las trato in su sardu comente est giustu chi siat agai una limba viva si trasformat e ampliat fingias sos vocàbulos, però tratandelas segundu mene poi tue alla fine cresessis a isvilupare una unu limbàgiu poi podes ti servit pro t'esprimere comente comente ti pàrgiat. Poi est craru chi sopratutu in s'iscritura est unu minimu de istandard bi depimus arribare agai si no no no custu est normale cioè custu est evidente e quindi ben venga chi bi siat gente chi propriu ti studiat sos fenomenos linguisticos e ch'arribat a individuare una, una limba chi podet andare bene pro totus, chi podet esser fingias iscrita in su matessi modu e letta in modus diversos, proite nono. Allora, deu torru a su puntu chi nau prima ca a is sardus no ddis praxint is museus, po mei est una fàula manna manna, poita a su sardu chi nd'est interessau e chi su logu est publicizau beni est cuntentu de biri sa bellesa chi teneus nosu, quindi deu nau sa curpa est ca e chi ndi depiant, forsis is istitutzionis no publicitzant beni custus logus, e si no nci est propriu sa passioni de andai a ddu biri, a ddu scoberri. Deu ia a nai chi in iscola, oltre a sa lingua sarda chi deu deu seu una cursista e oltre a chistionai su in iscola a fai chistionai su sardu deu fiau imparai fintzas sa storia de sa Sardigna Inguni biit totu is monumentus, totu logu bellu chi teneus e quindi s'apassionant giai de is piticus a is bellus cosas chi nosu teneus. Custa est una cosa. Poi s'atra, immoi fatzu un esempiu, deu me giangu mi fia castiendi propriu custu aspettu, depia, fia castiendi po andai a biri sa catedrali de Sant'Antiogu e sa cripta ca non dda connosciu ancora, e beh, costat dexi eurus Chi una famìllia cumposta maridu e muloi e maridu e mulleri e duus pipius e tres pipius, cincuanta eurus bandant cumenti nudda, oltre a atras spesas a andai e totu. Quindi deu ia a proponni fintzas de a su mancus a nosu sardus, no nau a andai gratis, però a fai unu scontu in modu de incentivai a andai, poita ca aici no est possibili Cioè, si depit fintzas ponni in cunditzionis de sa genti de podi andai. Non bastat sa dì de is de museus apertus, assolutamente. Cussu fut un'orta s'annu. E un'orta s'annu est meda pagu. Gràtzias. Infati, bolemu nai una cosa deu puru, a propositu de su chi at nau sa filla mia. Est bella energetica custa. At nau, issa at nau, po nosu costat meda, per esempiu, bosatrus seis, no sciu si seis professoris, ma comunque seis concas mannas rispetto a nosus, is professoris, bosatrus teneis contatus cun is professoris de is iscolas, sa gita scolastica de de quinta liceo inveci de dda fai, no, non chi non siat importanti, ma ormai si fait, Ma in quinta liceo fortzis no, ma in tertza media dda podint fai una pariga de dis sa gita scolàstica e in unu in unu logu de sa Sardigna, non sceti a Firenze, a Roma, Roma non si podit caminai, deu ddu sciu poita nci bivit filla mia, in certus periodos non si podit caminai de totus is iscolarescas chi nci funt, portai-ddus puru, innoi puru O no? Cioè, deu dd'apu imparau, deu su sardu dd'apu imparau in domu, su casteddaju, seu casteddaja de Casteddu 'e susu, quindi seu propriu casteddaja, ma m'arregordu chi deu in s'elementari, in is elementaris non dd'apu studiau storia de sa Sardinnia, ne de, ma nudda, tengu sessantatres annus, tengu ancora is librus de is mius, non nc'est sa storia de sa Sardinnia. Is nuraghis no nci fiat, no, nci fiat is Romani, s'Imperu Romanu, Orienti, nci fiat totu, no nci fiat sa Sardigna. Intzà, cumenzai bosatrus chi seis in s'archeologia, chistionai cun is professoris de portai is piciocheddus in su logu, in is logus de sa Sardigna. No, ma nois, allora, nois podimus fàghere totu, nois, cioè, no intramus ovviamente a gestire comente cada iscola e cada docente giustamente si gestit sa classe. Una cosa chi, per esempiu, sa suprintendenza e chi lu faghet in prus de su trabagliu chi at de pedai est a bortas faghet fingias laboratorios in sas iscolas, cioè offerit a sas iscolas de lis dare una manu organizande Custas, custos laboratorios medas bortas, certu chi nos contatant fingias singularmente, tenet rejone Alessandro, e ti narant, magari agiùda·mi a fàghere su power point ca lis chèrgio proietare immagines, quindi ego pesso rispetu a comente cando l'at fata cando l'ais fata bois s'iscola o cando l'apo fata fingias ego, sos tempos sun custos sun cambiados. E sas gitas probabilmente si aet su matessi medas iscolas medas insegnantes an su matessi ragionamentu chi aimus nois magari pro visitare sos logos no in amo sicomente su situ lu tengio in domo b'est semper e podo andare semper e quindi magari pro sa gita ando a Firenze ca a Firenze non b'ando poi magari si ch'iscoprit chi est prus fàcile chi sos genitores lu pien a Firenze e no lu piene in su nurà in su nurà issoro. Pro ùtimo nande, giustamente nande fit Gianluca, a sos sardos non non tenen non lis aggrada cioè non bisitan sos logos, no est chi non los bisiten in assoluto, però andamo a compiare medas bortas si aen cuddos censimentos no de sas localidades de dae ue benit su logu, dae ue benit sa gente e tando tue bides A magari sa maggior parte sun istrangios e e sardos che andat prus paos, custu lu bies, est unu dato pro ite bies, pro ite ca magari. Nosu dongia billettu segnaus chi ses italianu, sardu sa provenienza, cioè ddu scieus, non è chi est una cosa, cioè funt statisticas. Pro su ite cheret nai, si sa genti effettivamente magari nat, est comente nois si andamo in vacanza in Toscana depimus Su dololo de chi moviat si andamu a Roma e beh, chene andare a bier su Colosseo non b'abarras. Magari su romanu narat ando cras, ando pustis, ando su mesi chi benit e non b'andat e sa matessi cosa pescio chi siat unu pau in Sardigna. Quindi, siguramente poi teniat rejoni mi dd'as a nare si depent diventare prus atraentes, prus atrativos museos e sitos, cioè non depet essi solu unu logu Ue si piat su turista e si l'acompagnat, ma depet esser unu logu ue si aet fintzas dies comente a custas, ue sa gente si podet confrontare, ue si podet allegare, e cioè si diventet prus logos, ispatzios unu paiceddhu prus, comente si podet narrer, prus pro sa comunidade e unu pagu mancu pro pro sos turistas. Pro su preju eo unu una riflessione però l'invito a la aer a totus. Ca custa gente chi trabagliat incue comunque depet essere in carchi modu pagà e ue non b'at magari unu finantziamentu e medas bortas non b'est, est craru chi depent campare dae sos bigliettes, quindi su preju medas bortas devimus imparare fintzas a pesciare, devimus initziare a pesciare fintzas si unu euro in prus ispesu in una visita Est pro mantènnere su logu apertu, su logu gestiu, su logu puliu, su logu controllau, su logu tutelau. Quindi medas bortas, poi pro sas famìlias certu est giustu a fai iscontos, sos picinos medas bortas los ain a intrare fintzas de badas, custu lu ain, fintzas sos antzianos a bortas a una certa edade, b'at totu una serie de iscontos. Però ammentamonos una cosa puru, e est prus importanti, est importanti a beru, semus dande unu contributo pro a mantènnere custu sistema chi si nono est difìtzile a a mantènnere riciu. Deo su maistru de. Oi s'est finche bellixeddu, fae castiai sa voce. B'at bellu meda. Seu su maistru de duus cursus chi nci funt innoi, chi seus praticamenti a s'acapu de custu bellu progetu chi est acapiau sempri a s'energia fatu fintzas ca ancora una letzioni apitzu de unu libru, imoi seus seus eus fatu una una una tenta de tradutzioni de un'argomentu chi est tènnicu diaderus e duncas est fintzas a grai a ddu traduxi, però a bellu a bellu bieus ita nd'at a bessi a pillu. No, sa chistioni, 'olimu torrai pagu pagu apitzus de sa chistioni de de sa scola de sa storia e de su sardu, m'est incapitau prus e prus bortas de fai formatzionis a is pipius, a parti de sa pipiesa, ma inguni funt spugnas, funt pipius chi in pagu tempus arregollint totu cussu chi nc'est de arregolli, duncas est una chistioni a parti, però sa scola primaria e sa scola de media, naraus, aundi sa storia si fait, fintzas a unu bellu puntu, M'est incapitau de dda imparai in sardu una stòria chi issus no connosciant, ma in sardu però. Duncas, cali est stètiu s'efetu? S'efetu est stètiu cussu de produxi agradessimentu apitzus de custa cosa de parti de is pipius chi, craru chi a primìtziu si poniant a arriri, e deu, deu chistionamu in sardu, issus arriant. Sighimu a chistionai in sardu, anti arrisu prus pagu, apu sighiu a chistionai in sardu, s'arrisu est acabau. Duncas, anti cumprendiu ca deu 'olimu chistionai in sardu, custa cosa ddis est praxia, ddis est praxia no sceti sa chistioni de sa storia, ma ddis est praxiu su fatu chi deu dd'apu chistionau in sardu, custu dd'at cumenti chi fessit, dd'apu produxiu atinu apitzus de custa cosa, consapevolezza. E duncas, nai pròpriu custu, cumenti sucedit in su Friuli, inguni nc'est sa possibilidadi de studiai su libru de testu in friulanu a parti de s'italianu e ateras linguas. Su sardu depit lompi a custa punna. Duncas, Storia si chi in sardu est fintzas a mellus, duncas funt una est una cosa chi fait. Poi po apitzus de s'atra chistioni, cussu de fai connosci sa is situs giassus archeologicus, monumentus e diaici nendi a sa genti, in Sardigna apitzus de su progetu Tulis nc'est una parti culturali aundi deu chi seu presidenti de un'assotziu culturali chi insoma traballat de diora In sa linguìstica sarda teneus sèmpiri una parti acapiada a sa possibilidadi de fai bisitas cun ghias in lìngua sarda. Duncas, po nai, sàbudu, antzis seis fintzas cumbidaus totus, nc'est, poita nc'est logu, funt duus postalis e nc'est ancora logu aintru de is postalis de sa Corriera, at a partiri de Cuartucciu conca a sa zona archeològica de Tharros e Monti Prama, inguni nc'at a essi una ghia chi at a chistionai in sardu cumenti chi fessit chistionendi in italianu, in inglesu, frantzesu, giaponesu, russu e ungheresi. Duncas, su sardu cumenti lìngua normali. Custa est sa punna. E cussu fait connosci puru però sa zona, zonas archeològicas, monumentus de sa Sardigna. Duncas, si bolit fai, si bolit traballai, si bolit fai, su sardu est, non tenit nudda de particolari, no, ita tenit, no est una lìngua speciali. Est una lìngua comente totu is atras e podit essi imperada comente totu is atras, in manera normali, comente si narat. Gràtzias. Est fintzas berus ca sa genti. A bortas in Facebook o in Instagram circat cosas ma non circat su chi dd'ammancat, poita is virtual tour ddu teneus totus. Cioè immoi ddu teneus a Santadi, ddu teneus a Nora, in Casteddu Ma candu deo t'acumpangiu, mo metiamus Santa a Pani Loriga, deo cioè ti seu contendi cincu milla cincu milla annus de storia sarda e ite aturu depu fai.

In Nora est s'agatau in sa praja su corpus de custu de cust'omini romanu e a pitzus de custu scheletru si podi bogai cussu chi est unu fueddu ingresu chi est su storytelling, su contu de cust'omini, poita unu antropologu fisicu Arrennescit a ndi bogai de is ossus, a ligi de is ossus e no sceti a ddi nai cant'annus teniat, cantu fiat artu o si fiat mascu o femina, ma s'arribat fintzas a fai cussu, a torrai ita tipu de modu e vida teniat custu piciocheddu, no, o ita papat, ormai nosu, gratzias a fintzas a ormai a is archeologus custus, custu issus ddu scint ca gratzias a medas publicatzionis ormai funt tenint cumenti fundamentu sa interdisciplinariedadi, deu ia studiau custu scheletru, chi a s'acabu s'est iscobertu, ca fiat unu picioccu chi teniat una maladia, teniat in su bratzu, cussu de sa dereta, chi fiat prus crutzu e fiat, cumenti a nai, fiat paralizau. Eus fatu totus is studius, eus scobertu ca fortzis fiat poliomielite o fortzis custu pipiu sciadau, candu fiat pipiu fiat candu fiat prontu a nasci Fiat postu in d'una manera unu pagu, no cun sa conca, ma fiat postu mali, ant tirau su bratziteddu, scedau, dd'ant, cun dogna probabilidadi, dd'ant fatu unu, dd'ant, Unu dannu. dd'ant fatu unu dannu a sa spala e su sanghi non nc'est arrennesciu a a fai cresci su su bratzixeddu in, fatzat a nai, cumenti iat a depi essi e custu custu picioccu teneat custu problema. Su contu de custu de custa esperièntzia cun amostendi su scheletru in Nora, poita est stetia agatau inguni, a ddu torrai a ponni, a fai sa tumba inguni, a dd'amostai e a contai cun d'unu pannellu totu, custu balit prus de cincumilla personas bistias a costumu sardu fendi sa cavalcada in sa batalla de sa de Seddori, poita sa genti, una cosa de importu mannu chi innoi in Sardigna no esistit, tocat a ddu nai, Est a mostai fintzas is chi ant produsiu cultura, cumenti narat Giulio Angioni, Gramsci e s'idea est fintzas puru a contai sa storia de cust'ominis. Deu apu viagiau Canarie, i Guanci, E totu est postu e si contat. Si contat in pillas matas est s'est agatau is concas e is scheletrus is ossus totu stampaus ddu est una conca totu crivellada parit sparada a mitra ita est sucediu s'est agatau ca a fai a produsi custus stampus fiant espis e abis A esponni una cosa aici, a ddi donai unu nòmini unu pagu carinosu, aici podeus nai, certu ca a s'acabu sa genti at a ddu biri, totu su chi ant fatu po Ötzi, s'òmini de Similaun, ant fatu ant fatu unu museu apitzus de unu corpus agatau in su ghiaciu, unu corpus de innui ndi anti bogau totu. Fortzis a fai connosci Scheletros, e custa est sa parti mia, fiat sa parti mia poita ormai deu non fatzu prus custu traballu, e archeologia, a a organizai beni una tumba, a dda torrai cumenti fiat, cun totu is ossus fatus beni, e contai, cun rigori scientificu, chini fiant, podit essi una manera bona po, in italianu ddi narant intrigare su, poita no, poita su scheletru est sa cosa

Su contai, lo storytelling, tocat a ddu contai, a ddu contai chi at a essi bellu, poi no sciu si orzat. Però fingias sa parte multimediale la sun fingias valorizende ultimamente, no est chi, solu chi a la aere bene costat puru, quindi medas bortas devimus aer sempre sos ragionamentos, cioè a Nora pro esempiu b'est, est unu bellissimu prodottu Poi ateros si lu sun aende, però insomma depimus tenner medas depimus iniziare, cioè depimus medas immaginare a gai cussu contu chi nos aen sas guidas medas bortas tancande sos ocros no la no la materializan comente 'it custa custa custa istoria eh. Sas guidas segundu me sun fondamentales in custos sitos. Sa gente poi su contu Su contu chi ti aet chie su situ po ite lu bivet cada die, si l'at istudiau sopratutu si ti lu aet chin passione pro me ti lu aet ti lu aet cioè ti lu aet cumprender e t'abarrat e ti lu aet fingias imaginare, cioè devimus torrare a imparare fingias a tancare sos ocros e a nos pesciare comente podiat esser sulla base de cussu chi ti contan sos